Bhíos chomh compordach agus súgach sámh théis Jenny ansin, anois tá obair le déanamh agam agus mo leithscéal freisin ach tá cog notes agam. Just os rud é go bhfuil an méid sin le. thaispeáint, is dócha. Ok, so mar a luaigh Tomás níos luaithe, is mise Niamh Ní Charra agus is ceoltóir agus cartlannaí mé, agus tá sé beagáinín iorónach alright go bhfuilim anseo mar chartlannaí agus is cartlannaí gairmiúil mé agus tá an t-ádh dearg orm go raibh deis agam oibriú ar dhá bhailiúcháin ollmhór in Ollscoil na Gaillimhe. Tá lógó agus ainm nua againn ó Déardaoin seo caite so Ollscoil na Gaillimhe atá i gceist anois. agus na cartlann sin ná Cartlann Chonradh na Gaeilge, ar seoladh níos luaithe i mbliana í, agus Cartlann Mary Robinson atá á próiseáil agam fós. Agus just ba mhaith liom inniu cuntas gairid a thabhairt ar a mbíonn ar siúl ag an gcartlannaí sula bhféadfaí bailiúcháin a chur ar taispeáint don phobal agus ansin tabharfaidh mé spléachadh

ar a bhfuil freagracht i ndáil le taifead lena ngabhann luach marthanach a mheas, a fháil, a chur in eagar, a thuairisciú agus a bhuanchoimeád, ii, agus i ndáil le rochtain a thabhairt orthu de réir na bprionsabal a bhaineann le stair úinéireachta, le hord bunaidh agus le rialú ar bhailiúcháin iomlána. d'fhonn barántúlacht agus comhthéacs na n-ábhar a chosaint. Sin an méid, ní bheidh mé ag tabhairt aon sainmhíniú eile daoibh anois. So, tús an tionscadail. An chéad rud a mbíonn ar an gcartlannaí déileáil leis nuair atáthar ag cur tús le próiseáil bailiúcháin nua ná líon mór boscaí lán le cáipéisí, lán go béal. agus gan ord ná eagar ar an gcuid is mó de. Gach seans go raibh an t-ábhar sin stóráilte i seid éigin, nó in áiléar, ar feadh na blianta, nó na scórtha blianta. Ba é cartlann Chonradh na Gaeilge an ceann is mó a fuair an Ollscoil, riamh, go dtí gur leaindeáil cartlann Mháire Mhic Róibín isteach. Bhí chomh mór céanna. timpeall 700 bosca sa dá chás so níl ach 10 faoin gcéad ansin sna grianghrafanna so samhlaigh é sin so an jab a bhí romham. So tá roinnt céimeanna i gceist chun bailiúchán a phróiseáil sular féidir é a chur ar fáil don phobal. So céim a haon, an chartlann a mheas agus a athlonnú, céim a dó,

So céim 1, is é seo an próiseas trína ndéantar ábhar gach bosca a thógáil amach, a scrúdú, a liostú, a chur i mboscaí cartlainne speisialta, a stóráiltear ansin i seomraí stórais sábháilte ar chóiriúcháin cosúil leis an gceann sin ar an sleamhnán, agus cuimsíonn sé na chéad trí chéim liostaithe thuas. Bíodh a fhios agat céard atá agat. Déan sábháilte é agus ansin déan é a mheas. Agus scrúdú á dhéanamh agam ar a bhfuil i ngach bosca, tá seiceáil á dhéanamh agam chomh maith ar an riocht atá ar an ábhar, mar shampla an bhfuil caonach ann a d'fhéadfadh scaipeadh, nó damhán alla i bhfolach. Tá, tá ceann, rud éigin ansin marbh le déanaí, atá fós ar an leathanach le feiceáil ansin. Agus ní gá go gcoinneofar gach rud atá i mbailiúchán ach an oiread, d'fhéadfadh sé nach mbeadh gach rud ábhartha nó uathúil don bhailiúchán sin. D'fhéadfadh freisin go mbeadh dúbailt ábhair ann agus uaireanta b'fhéidir nach bhféadfaí mír a stóráil go cuí mar gheall ar a formáid, méid nó cúrsaí praiticiúla. Ag an bpointe seo tá an bailiúchán sábháilte ón aimsir. Tá a fhios againn cad atá ann go leibhéal bunúsach agus tá a fhios againn go garbh conas iad a aimsiú. Ach níl mír ar bith sna boscaí sin in aon ord agus tá míreanna a bhaineann le ábhar faoi leith fós scaipthe ar fud an bhailiúcháin. So céim a dó, eagar. So an chéad chéim eile sa phróiseas ná eagar soiléir loighiciúil a chur ar an mbailiúchán agus, mar a fheiceann sibh ansin, cuireann eagar smacht intleachtúil ar bhailiúchán, tugann sé struchtúr, dó, agus leagann sé an bhunobair chun míreanna a dhéanamh so-aimsithe do thaighdeoirí sa todhchaí trí ábhar gaolmhar a ghrúpáil le chéile faoi chatagóirí ar leith, i.e. sraith, fo-shraith, comhad is aroile, agus tá dhá chuid sa chéim seo. Ar an gcéad dul síos, tá orm teacht. ar an eagar, eagar soiléir loighiciúil chun go mbeidh sé chun go mbeadh ábhar agus comhthéacs an bhailiúcháin éasca a aimsiú, éasca a thuiscint agus na míreanna níos éasca a aimsiú agus ansin tá orm na míreanna a chur le chéile go fisiciúil faoin struchtúr agus an eagar sin. So céim a trí. Is éard atá i gceist leis an chéim seo ná obair fíorchúramach a dhéanamh ar chatalógú an bhailiúcháin, bosca ar bhosca, comhad ar chomhad agus, i gcásanna áirithe, mír ar mhír. Agus an chéim seo idir lámha, déantar míreanna a mheas le digitiú agus déantar cinneadh maidir le hinrochtaineacht, a ghlacann nithe ar nós GDPR, agus an fragility nó leochaileacht an ábhair san áireamh, so tá sé sin an-thábhachtach dúinn freisin. Céard atá i mBailiúchán Chonradh na Gaeilge ansin? Is léir ar ndóigh go mbaineann an bailiúchán seo leis an nGaeilge, an chaoi ar úsáideadh í agus meonta ina leith. So. Bhí na Conraitheoirí agus bhí Conradh na Gaeilge ag plé leis an nGaeilge a chur chun cinn agus le breathnóireacht a dhéanamh agus taifead a choinneáil ar úsáid na Gaeilge i ngach gné den saol ó lá go lá so mar sin cuimsíonn an t-ábhar raon leathan topaicí agus tá siad spéisiúil iontu féin bíodh Gaeilge nó ná bíodh Gaeilge agat agus áirítear iontu oideachas. na meáin agus craoltóireacht, spórt, ceol, sláinte, polaitíocht, stair, scannáin, ní ióga, níl ióga feicthe agam fós, brón orm, ach tá litríocht, feachtais phobail agus neart eile le feiscint. So, i measc na n-ábhar tá tógáil páistí trí Ghaeilge, Apartheid san Afraic Theas, eagrú feiseanna, stocaireacht ar son cearta sibhialta, obair na dtimirí, ar fud na tíre agus mioneolas faoi chúrsaí airgeadais na heagraíochta agus na gcraobhacha. I measc na dteangacha a chuimsítear tá Breatnais, Briotáinis, Manannais, Gaeilge na hAlban, Fraincis, Gearmáinis, Sualainnis, Fionlainnis, Pléimeannais, Bascais, Gréigis, Bengaalis, Urdúis, Hiondúis agus Mandairínis, agus Elfdalian sórt dialect eile a bhí i gceist freisin. So cúpla sampla a chur thuas ansin, mar shampla samplaí de phacáiste ilteangach, paicéad cnónna Aer Lingus ina measc, agus níl cnónna le fáil in aon chor anois, so tá sórt an-stair. sóisialta i gceist ansin agus píosaí an-shuimiúil ansin freisin agus choimeád siad an pacáiste sin chun a thaispeáint go raibh sé indéanta pacáiste ilteangach a úsáid. Tá grianghraif ó Chraobh an Cheitinnigh sna daicheadaí, bileog a bhaineann le hagóid in aghaidh chogadh Vítneam taobh amuigh d'Ambasáid Mheiriceá timpeall 71, 72. preasráitis ag éileamh go gcuirfí deireadh le pionós an bháis in Éirinn 76 agus píobairí ó na daicheadaí arís. Agus cad faoi chartlann Mary Robinson? Bhuel, tá an ceann sin chomh suimiúil céanna. Cuimhníonn go leor againn uirthi mar an chéad uachtarán mná na hÉireann. agus ar an gcaoi a ndearna sí ról an Uachtaráin a athmhúnlú. Tá go leor ábhar sa chartlann ón tréimhse sin, agus cuimsítear leis eachtraí cosúil le feachtas toghchánaíochta na hUachtaránachta, cuairteanna stáit, comhfhreagras le baill den phobal, páistí scoile san áireamh, tá sé sin le feiceáil mar aon le comhfhreagras le VIPs idirnáisiúnta. Ach tá i bhfad níos mó ná sin ann. Tá tréimhse suas le trí scór bliain i gceist leis an ábhar seo agus áirítear leis a cuid oibre mar abhcóide, seanadóir, reachtóir agus léachtóir. Agus bhí agus tá fós. cearta daonna agus cearta sibhialta mar théama comónta ar fud a cuid oibre. So i rith na blianta bhí sí ina hArd-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Chearta an Duine agus ina dhiaidh sin ina Toscaire Speisialta nó Special Envoy de chuid na Náisiún Aontaithe le haghaidh réigiún Mhór-Lochanna na hAfraice agus ina Toscaire Speisialta le haghaidh Athrú Aeráide agus ansin El Niño. Tá ábhar ann a bhaineann leis na Elders, na Seanóirí, agus an tréimhse a chaith sí mar Chathaoirleach orthu. So san áireamh leis sin, ar ndóigh, tá comhfhreagras le Nelson Mandela agus leis an Ard-Easpag Desmond Tutu. Tá ábhar ann chomh maith faoi dhá fondúireacht a bhunaigh sí, Realising Rights, an tionscadal eiticiúil domhandaithe a dhírigh ar fhreagracht chorparádach agus ar chearta an duine, agus Fondúireacht Mary Robinson, Ceartas Aeráide nó Climate Justice, a rinne imscrúdú ar an. gcaoi a dtéann athrú aeráide i bhfeidhm go neamhréireach ar na boicht agus orthu siúd gan chumhacht nó gan mórán chumhacht. So tá mise beagnach críochnaithe leis an dara ceann de na céimeanna a luaigh mé níos luaithe agus beidh mé ag tosnú leis an chartlann iontach seo a chatalógú i gceann tamaillín. agus ansin déanfar ábhar a scaoileadh i dtráinsí ón mbliain seo chugainn ar aghaidh, le cúnamh Dé. So, an féidir libh é sin a léamh? Tá an cárta poist sin suimiúil. Beidh mé ar ais leis níos moille. So, cén fáth a bhfuil an obair seo tábhachtach? Bhuel, ar an gcéad dul síos, baineann cartlanna linne, ár. scéal. Insíonn siad scéal na sochaí ina bhfuilimid ag maireachtáil. Ní do staraithe amháin iad. Bíonn siad oscailte don phobal, go hiondúil, mura bailiúcháin phríobháideacha atá iontu nó mura bhfuil srianta orthu chun ceanglais faoin dlí a chomhlíonadh. Is minic a bhíonn ábhar na gcartlanna an-suimiúil. ar chúiseanna atá go hiomlán éagsúil leis na gcúiseanna ar cruthaíodh na taifid ar an gcéad dul síos, mar shampla an pacáiste sin ó Aer Lingus. Agus tá cineálacha éagsúla cartlainne ann, cartlanna corparáideacha cosúil le Guinness, ESB, Bank of Ireland, Boots, Tesco fiú, cartlanna rialtais, atá á gcoinneáil den chuid is mó sa Chartlann Náisiúnta, cartlanna ceoil, cartlanna scannáin, mar shampla an Institiúid Scannán na hÉireann nó Radio Telefís Éireann, cartlanna ailtireachta. Is beag réimse de ghníomhaíocht an duine nach bhfuil cartlann ann di agus tá feachtais éagsúla, cosúil leis an reifreann ar an bpósadh agus an feachtas Repeal the Eighth, curtha i gcartlanna freisin, agus is minic a bhronntar ar ollscoileanna iad nó ar institiúidí eile cosúil le húdaráis áitiúla, mar shampla Comhairle Contae Fhine Gall, Cartlanna Chathair Bhaile Átha Cliath, Cartlanna Chontae na Gaillimhe, just mar shampla. Ach tá ár gcuid oibre tábhachtach ar údar eile, bréagnuacht. Fake news. So is cuma cé chomh mhinic is a dhéantar an stair a athrú nó a athscríobh, is féidir an bhréagaisnéis a bhréagnú má tá an doiciméad bhunaidh caomhnaithe againn i gcartlann mar aon leis an gcomhthéacs inar cruthaíodh iad. Ní bheimid ag bogadh fós. Agus ní doiciméad amháin atá i gceist agam. So, tá an teicneolaíocht is nuaí in úsáid i gcartlannaithe. Tá cartlannaithe digiteacha in ann a thaispeáint go bhfuil íomhá nó taifead údarach nó go bhfuil dochtúireacht déanta air. Agus mar a tharlaíonn sé, cuid an-mhór dár ndualgais is ea fíoráin fíoraontacht a mheas. So an raibh a fhios agaibh, mar shampla, go bhfostaítear cartlannaithe ar bhonn rialta sa Hague agus gur sprioc bheartach mhíleata i gcónaí cartlanna agus na taifid atá iontu, mar shampla san Úcráin faoi láthair, agus an cuimhin libh. an chaoi ar gabhadh agus ar ciontaíodh Al Capone ar deireadh. Dá mbeadh macasamhail na gcuntasóirí sin ann inniu, d'fhéadfaidís a bheith ina gcartlannaithe. Féach ar Trump agus na taifid rialtais ar cheart iad a bheith seolta aige chuig na Cartlanna Náisiúnta thall i Meiriceá nuair a tháinig deireadh lena thréimhse in oifig. agus an barántas cuardaigh a fuair an FBI chun an scéal a fhiosrú. So, an ceacht atá le baint as an scéal mar sin ná gur cheart meas a bheith againn ar chartlannaithe i gcónaí. So, ar chlé, an féidir libh an cárta freisin a fheiscint? Dear Madam, give up the pill, stay at home. Have a few kids, send Jack Lynch to the to the fertility clinic from an admirer. So eh you know mar a fheiceann sibh bhí trolls roimh Twitter. Agus tá agus tá an an an an proof sin le feiscint sa sna cartlanna. So más rud é go bhfuil spéis agaibh i gcartlanna, féach ar a bhfuil le rá fúthu agus. acu ar na meáin shóisialta. Is é ARA Ireland so, Cumann Cartlann agus Taifead, an comhlacht a dhéanann ionadaíocht ar chartlannaithe gairmiúla agus bíonn siad de shíor ag tweetáil agus aththweetáil faoi imeachtaí agus bailiúcháin. Reáchtáilfear feachtas seachtaine. cuardaigh do chartlann gach bliain chun spreagadh a thabhairt do bhaill den phobal na cartlanna atá ina gceantar féin agus ar líne a thaiscéaladh agus is deis atá ann freisin do chartlanna agus d'institiúidí a mbailiúcháin iontacha a roinnt. So coinnigí súil amach.

ag treabhadh linn faoi staighre nó in íoslach gruama. Is ceird nua-aimseartha, úrscothach an cheird seo againn ach is minic nach bhfuil an obair thábhachtach a bhíonn ar siúl againn le feiceáil ag an bpobal agus sin an fáth go bhfuilim chomh buíoch as an chuireadh seo. So, go raibh míle maith agat a Thomáis agus chuile dhuine anseo san Phuball Gaeilge.